osataya mtima ndi machimo amene tidachita tidakali ndi moyo umoyo wokhalira satana ku dziko anthu timachimwa uchimo ulipo ku dziko lapansi koma baibulo limatitsimikizira za kukhululukidwa kwa machimo kumene ndi mbali imodzi ya ganizo lokomera dziko limene lidachoka ku boma lakumwamba kufikira kuti anatuma Yesu kudzathirira umboni ganizo la kumpulumutsa munthu ku machimo machimo ambiri amene amachitika pakati pa anthu ku dziko lapansi. Ndinabadwa mphulupulu ine, anabadwa mphulupulu awo. Iwe ndi wamphulupulu. Uchimo wakhala ulipo ku dziko lapansi kuyambira nthawi zosayamba kufika lero. Wanthu tidakali wochepa, uchimo udachitika. Mmene tikukula, uchimo umachitika. Tchimo lakhala likulamulira dziko lapansi, m'bado kupita pa m'bado wina. Koma imfa ya Yesu wa ku Nazareti inathandizira kuchotsa machimo ku dziko lapansi. Tsono tikabwera kwa Iye kwa Mulungu kuti takonzetsa zolakwa zathu ndi kusayinirana kuyenda mu mgwirizano wa kusunga mapangano a Mulungu mwachiyero. Machimo akale amayiwalika ndi Mulungu kotero kuti akakwirira Mulungu machimowa, Baibulo likuti mphulupulu imeneyo sidzakumbukikanso. kutanthauza kuti okhululukira permanent ndi mulungu amene sakumbukiranso tchimolo now pano tili ndi m'bale amene akudandaula kuti analapa komabe chikumbumtima chake chimamthawathawa Kumakayika kuti adakhululukidwa chifukwa cha kuchuluka kwa mtundu wa machimo, sakuutchula kuti unali mtundu wanji wa machimo okanika kuti ukakhululukidwe. Ine ndimati ndifotokozere kuti izi zinthu zakuti zimachitikadi ku dziko lapansi, munthu kuchimwa nkupempha chikhululuko kwa Mulungu, Mulungu nkukukhululukira, komabe kumasowa mtendere ngati sunakhululukidwe koma atakukhululukira. Izi zimachitika chifukwa cha mtundu wa machimo amene amakhalako ku dziko lapansi. Mmene tidali ku chipembedzo cha Satana, Tinkauzidwa za machimo amene amawatcha kuti hard plate, chizungu ndithu, hard wa chizungu, plate wa chizungu, wa mbale, kulimba, hard wolimba, ndiye amati hard plate sin. ma hard plate sin mmene ankatifotokozerera ankasiyanitsa machimo kuwaika kuti pali machimo amoyo ndi pali machimo akufa takhalani pomwepo mpingo wa mulungu Nkhanza zimene zimachitika pakuti munthu udalapa nkumapezeka kuti ukukayika ngati sudakhululukidwe. Ife tili ku chipembedzo cha Satana ankatiuza za mitundu iwiri ya machimo, machimo. opezeka m'gulu la Hard Plate Sin, ankanena kuti machimo amabwera mitundu iwiri, pali machimo amoyo ndi pali machimo akufa. Now, machimo amoyo ndi amene munthu ngakhale ulape, machimowa amayendabe m'maganizo mwako chifukwa lidali tchimo la moyo. Mwachitsanzo, mu hard plate sin muli tchimo lakupha limene zigawenga za dziko lapansi zodikirira anthu pa msewu, zigawenga za m'makomo, azimayi na azibambo amene anapha amuna awo ndi akazi awo m'masenga, zigawenga zodikirira anthu kutchire. Amenewa adapha anthu Machimo akuphawa adaikidwa m'gulu la hard plate sin chifukwa it's a live sin. Mmene tchimolo limakayenda limodzi ndi mzimu umene ngakhale inu mulape kumene kuli tchimolo munasunga chamoyo chimakhala kuti nchamoyo. Simukumva. Mukapha munthu, mwapha mzimu wa munthu. Koma mu ndondomeko ya hard live sin, amene amati ndi hard plate sin, munthu mwamupha uja amasungirako mzimu Inuyo mwalapa koma tchimo lija kumene mwalithamangitsirako, mmene mwasiyana nalo, kumeneko limakhala ndi moyo ndiye limachita visitation, limabwera kudzakuyendera chifukwa chakuti linali mkati mwa machimo aakulu omakhala m'moyo. Akuti machimo ena amafa kapena kuti machimo ena ndi akufa koma machimo ena ndi amoyo. Mwachitsanzo, anthu amene tidachotsa mimba, amene tidataya ma second born, ma, ma first born athu, amene tidachotsa mimba pa zifukwa zosiyanasiyana katatu kanayi, machimo ochotsa mimba ali gulu la machimo a hard plate sin. Now, ichichi nchani chimachitika moyo uliwonse umene munauchotsa akuti umakhala ndi mzimu kumeneko mzimuwo ndi umene umabwera kudzakumbutsa tchimo lija pamenepa ngakhale mutakhala kuti mwalapa chikumbumtima Kukukumbukirani kuchokera kumene munachimwa kumabwera. Number 2, tchimo lina limene limakhala kuti ndi tchimo la moyo ndi chigololo. Mukagona ndi mkazi, ngakhale mulape lero, koma mumakhala kuti mwalumikiza kapena kuti mwayikako, achaini akewo amayikako chiwanda chimene chimakalipanga tchimo lija kukhala la moyo. lero mulapa mukapeza kuti limakabweranso tchimo lija kuzakukumbutsani kapena mukapusa mumakapezeka kuti mwachitanso chifukwa linali tchimo la moyo sadali machimo akufa machimo akufa ndi machimo amene amachitika popanda chiwanda popanda chiwanda nthawi zina anthu timabwera kuti "ayi, ndili nchiwanda cha mabodza ndili nchiwanda chakumwa ndili nchiwanda chi- chi- chosilira machimo ena sakhala kuti ali connected ku ziwandazo koma mumangokhala kuti inuyo choyipa chidalowa mu mtima mwanu ndiye muli nchoyipa mumtima mwanu. Nthawi zonse mukafuna, mumalakalaka kuti chinthu chimene mwachiona kuti mwini wake sakuchiona, inu mmafuna chimenechocho mutenge, chikhale chanu. Kukhala ndi tchimo la mkati mwa maganizo kumasiyana ndi kukhala ndi tchimo limene limakakhala ndi mzimu umene umakhalapobe ngakhale inu mutasiya tchimolo. Sozimveke pano. Tikamalapa machimo a moyowa, machimo aja amachoka, akamachoka amachoka limodzi ndi ziwanda zimene zidabwera ndi machimowa. Ndiye kumene kukupita machimowo kumakhala kuti tchimo lija lilipo ukoko limene mwalithamangisa lija ndiye lili ndi guardian angel amene amalichita guard tchimo lako lija udalapa lija. Mwachitsanzo, tikakhala pa msonkhano masiku amenewa a chipembedzo cha Satana, mma, mmalimana mwina, mma home cell mwina, mmiraga, mmapemphero a mmiraga a ku chipembedzo cha Satana, tinkaunjika pamodzi nkumaona kuti talandira alendo othamangitsidwa kuchoka ku miyoyo ya anthu amene alapa. chiwanda chikubwera wefu wefu wefu wefu nali kwa estere estere uja wandithamangitsa akunena kuti estereyo anagwada pansi ndikunena kuti ine estere ndikulapa machimo achisembwere ndipo chigololo out mu mtima mwanga ndi ulamuliro wa mawu amene estere ananena Popeza tchimo limene amapanga linali la moyo, linali ndi mzimu umene umakamchimwitsa, limachoka kumene kuja pamodzi ndi tchimo lija ndi chiwanda chija kuvumbuluka. Ulendo kumaenje, kukatipeza tili pa msonkhano. Thukuta lili je, diso lili psu, mapiko akukha fumbi, phulusa. zachitika zoopsa kumene analiko kubwera Wefu, unali kuti nali kwa estere abwerako akhala ni apa ndi amakasungidwa tchimo lija estere ali ndi moyo tchimo walapa lija linali mchiwanda chiwanda kumene chapita kuja sichidakafe chili moyo chakhala chikudikira tsiku limenelo chikati "Ih, mtani chimapitanso Kukwaniritsa mawu aja amene munawamva m'Baibulo kuti, Iyayi, munthu ukalapa machimo, ziwanda zikatuluka, zimatuluka. Koma zikamakabwera, zimakatenga zinzache, kukasunzumira nyumba ija ngati malo alimo. Akakakupeza kuti sunakonzeke sopano ukuyambanso kufowoka ndiye akuti mmalo mwa chimodzi zimakabwera 7 nkhani yake mmayipeza ku buku la mateyu ndime ndikunenayi machimo otuluka aja amakabweranso chifukwa chakuti machimo ena akachoka amakhala kuti anali ma dead sin machimo akufa oti basi apita apita analibe woyang'anira ndiye pali machimo amene amakhala ndi woyang'anira Now, ichichi nthawi zina chimatha kukhala chifukwa chimene chimakapangitsa kuti munalapa machimo koma mtima wanu usamakhutire chifukwa kumene kudapita tchimo lanu lili ndi mzimu umene ukulisunga mwa njira ina tchimolo lidakali ni moyo kumene liliko koma sikuti inuyo ndi ochimwa chifukwa mwalapa. koma kumene kudapita tchimolo lidakali ni moyo limakumbukirika kumakumbukira lili ni moyo mchifukwa chake tikaonera za machimo a moyo mubwerere pang'ono mulowe pa banja mukampeze msungwana amene anakwatiwa koma atapanga chibwenzi ni munthu wina amene wina anasiyana koma sadasiyane kotherana mukapeza kuti timagwiritsa ntchito njira yakuti mawu akuti madzi saiwala khwawa mukadzakumana ni kabwenzi kako kaja jeni wakumana naye mtauni mu aa ulipo ase ndilipo shekipha nganambala kupasana nambala mosavuta kaya jeni adakwatiwa kaya iwe udakwatira chifukwa chake ncha lidali tchimo lokhala ndi mzimu limasungidwa pamene mwakumana limangoyambanso sono machimo amene amakhala kuti ali ndi ma guardian angels amatchedwa ma live sin amene amakhala mu ndondomeko mu pologalamu imene ndaitchula ija kuti amenewa amakhala ma hard plate sin amene nthawi zambiri ngakhale ulape chifukwa chakuti gulu lija la ziwanda unkalitumikira m'machimo a mtundu umenewo limabwera kuzazungulira pa territory pa area limene linkakhala kale kumene tinkakhala kale tiye tikayende kumakhala kumene munthu unkakhala kale mwa njira ina inu lero mukasamuka mkawale nkukakhala ku area 3 mukapeza kuti ku area 3 ko masiku oyambirira kukakuvutani kukhala mudzikanyamuka ku area 3 kubwerera kukawale kuzacheza ndi abwenzi akale Chifukwa chake ncha panali kulumikizika pakati pa dera na abwenza adera limene mwasamuka. Ubale umene umakhalako pakati pa machimo ndi inu umapangitsa kuti machimo aja akachoka amakabweranso kudzayendera dera lakale limene ankakhala. Pamenepo munthu umakhala uli pa chizunzo akamakuyendera machimo akalewa amakupanga ngati akukufunsira kuti iweyo ukhale ndi ganizo lakuti iwowa sadachoka adakalipo. Tilipotu ife. Munkamwa komatu ife tilipo panopa tili mowa wabwino tili ndi Hunters umaoneka wa brown panopatu tili ndi Heineken. munasiya kumwa koma panopa tili m'gin osawawa akukuuza dera lakale ku- nde umakumbukira ndiye machimo amene aja amoyowa amatha kumabweretsa chipsinjo mumtima wako kumaganiza ngati mulungu sanakukhululukire koma atakukhululukirani mukutha tiyenera kukhala ndi ndondomeko ina ya mapemphero yopha ziwanda mchikhulupiriro usilikali wakupha ziwanda mchikhulupiriro udzikhalapo pakati pa anthu kutsimikizika mtima kuti ine chigololo ndinasiya ndipo sindifunanso chikumbumtima chakuti ndidzioneka ngati sinakhululukidwe ndi umboni woti ndikumalandira alendo ozandipanga visit kudzayendera dera lakale mwa njira ina ndikufuna ndikuyankheni achimwene kuti ngati munalapa koma lero mukumapezeka kuti mukumaona ngati simunalape alendo amene mudawathamangitsa aja amabwera kudzayendera malo akale nde kusataniki amatcha amenewo ma hard plate sin mwa njira ina amafuna kutanthauza kuti pali ziwanda zamoyo ndiye pali zakufa ndiye zamoyozi zimene zidabwera m'moyo mwanu pamodzi nziwanda kudzakuchimwitsani ngakhale munalapa alendo aja amatha kumabwera nde amasowesa mtendere muchikumbumtima ngati kuti simunalape ndiye kuti mukuyenera kukhala ndi gawo 2 advanced level yakapempheredwe kopha alendowa kuti asadzabwerenso kumanga malire kuti ine sindifuna ndzikumbukira chigololo chimene ndidapanga ndi mwana wa chemwali yanga ndalapa ine ndidapanga zimenezo zatha ine sindifuna ndzikumbukira kuti ndidagona na alamu wanga zatha zithere pomwepo msamakumbuke kuti ndidagwiririra pa njira koma sadandigwire aboma msamakumbukire ndalapa mulungu mnandikhululukira koma chikumbumtima chomaona ngati ndidakali wochimwabe ndikufuna chiphe chimenechi chingafe bwanji ambuye tsopano timenyereni nkhondo yakuuzimu yakupha chikumbumtima kupha alendo amene amadzayendera madera akale mudzaona deliverance ikuchitika kachetechete ndipo mudzapeza kuti you are set free free forever baibulo likuti akazakuyesani mfulu mulungu ndinu mfulu ndithu satana samakuthupsyani amabwera mchithupsyo pakati pa munthu tsono akamakuthupsyani kuti mdzikumbukira akazi anu akale nkumaona zofunikira za akazi anu akale koma mtakwatiwanso kawiri muzangodziwa kuti live sin anyamata hard plate sin akunizunza anthu ambiri tidalapa machimo koma ngakhale tidalapa nthawi zina timakumbukira za moyo wakale ndipo nkumaganiza kuti kodi mulungu adakhululuka inenso nzanu ndayenda pa chimenechi twaibu ahmadu hamid kwa nthawi yaitali ndili mchikhristu kumazunzika nkamakumbukira mmene tinkayendera kuguwa la nsembe la ziteki misozi malira kukumbukira kuti ndidamunyamula pamutu ulendo kokapereka nsembe tsiku lija nditadzadza ndi mphamvu munthu woti ankalemera 98 kg ine munthu wa 60 kg koma ndidamunyamula kukafika paja chisoni chimabwera chikumbumtima chimabwera chifukwa chani adali machimo a moyo omakhala ziwanda zake lero zikabwera mu mtima umatha kusungunuka kuganiza kuti he ndidali ine koma ndidapanga zimene zija yes ayi abwera alendo amabwera alendo amabwera alendo inu munaona wanthu amene amangosiya machimo popanda yesu anapha munthu koma sadapite kwa yesu koma adasiya kupha wanthu koma sadapite kwa yesu chimachitika ncha satana amavala matupi anthu akufa nkumamuona munthu adapha uja akubwera mnyumba hey, hey, jen jen jen jen jon choka choni choka choni kudabwa kuti mmacheza bwinobwino mungoona nzanu wayimirira wapita ku toilet waona chithunzi cha munthu amene adamupha kale alendo amabweranso koma tsiku limakwana ngati limene lidandikwanira ine napanga fasting ya 21 days ndekha ndikumenya nkhondo ya dzipolopolo kupha ma live sin ndidachita ambuye koma sindifuna ndidzikumbukiranso panopa ngakhale nkhope za wanthu amene tidawapanga chipongwe zidayiwalika mu mtimamo ena ngakhale mayina ndayiwala sindingakumbukire kuti ujayi tidamtereyi ali dzina lakuti pamakhala ndiye ndimati nkupempheni kuti mutapanga tsiku lina la fasting ka two days ka three days kuti muphe ma live sin chikuchitikacho nchani alendo amadzakuyenderani ziwanda zimene zidali mwa inu machimo amene ankabwera mwa inu kupyolera mziwanda akachoka mutalapa amakhala ndi tsiku lodzayendera madera akale ndi akamayendera madera akale mmutu mwakomu umamva chikumbumtima ngati kuti sudakhululukidwe chifukwa alendo aja amabwerabe within the old territory imene ankakhala. Mundilole mchimwene wanga kuti vuto ili mthane nalo chifukwa akamabwerabwera adzakupangani convince tsiku lina mudzachimwanso. So mudzakhala kuti chimene mudalapa lero lomwe kubwerezanso kuchichita. Mwasokoneza pologalamu, mulole kuti Mulungu akhale Mulungu. pakubwereranso pa guwa la mapemphero kuti mukaphe machimo a moyo a zinthu za moyo zimene mudachita zimene zimabwereranso ku madera akale kuzakukumbutsani nthawi zina ndi zimene zimakupanga munthu kumasowa mtendere ngati sudakhululukidwe ambuye akuthandizeni amen